ndị ọma na-ege m ntị ekele m unu kelesi unu ike tata abịala m ka m si abịa n'ọgbọ na program a unu ma mbụ anyị bụ Igbo. ama m na unu tetara ọfụma ee e mere holide nkwụsị ọrụ a kwụsịrị maka ụmụnne anyị nke na-eme sala o wee bidokwa ọrụ tata bụ Wednesde a wee sị na otito dịrị Chineke nke debere anyị ndụ ka anyị wee fụ ụbọchị nke taa tata amaka n'ihi na onye nwe anyị tinyere aka n'ihe niile anyị na-eme n'ihi nke a anyị ga-atụnye ọnụ n'ihe gbasatara ezinụlọ na akparamagwa nke a na-akpa n'ezinụlọ ee o nwee ofu ofu akụkọ a kọrọ anyị m chọ nnọọ ka anyị tiekọta ọnụ n'ihi na ndị Igbo sị na ibe amaha ibe ezi ya ee ka o si- ka o sina dị tata anyị na-atụnye ọnụ na ihe gbasatara ezinụlọ ka m si kwubu na mbụ o wee kọọrọ anyị akụkọ na o nwere otu nwoke o nwee ofu emume a na-eme e kwesịrị e kwesịrị iji efi wee mee ya bụ emume o wee bụrụ na o nwee nnọọ ka mmiri si wee banye n'opi ụgbọghọrị nwoke ghara inweta na ego iji goo efi o wee gbatụ mbọ wee goo ewu nnukwu ewu nnukwu mkpi oke mkpi dị dị mma goo ya wee bureta ya n'ụlọ ka e were ya eh, mee emume a n'ihi na ndị Igbo sị na ebe aka ruru nwaanyị ka o na-ekonye di ya nwaanyị ọ na-anụ bụ nwunye ya wee bido wee mebe mkpọtụ tibe mkpu na-agha asị ihe wee na-asị na ọ ya-abụ ife ifele na ndị ọzọ na-ego efi na-ego ihe ndị ọzọ hanwa bụrụ ewu ka ha na-ego nwoke nwe ezinụlọ na-asị ya nne bikokwa na ọ bụrọ na ya erurọ ogo ịgo efi na ọ bụ na kịta kịta otu o si dị kịta na ya enwerọ ego efi ka ọ- ụbọchị ọzọ maka na ihe ihe ọma adịghị agwụ agwụ na ụbọchị ọzọ a ga-eme emume dị otu ahụ ya ga-agba mbọ fụ na Chukwu nye aka ya agba mbọ gote efi ahụ ka e wee mee ya o wee bụrụ nsogbu nwaanyị wee sị na kama ọ ga-eme kama a ma-ego efi isi mmadụ ga-ada nsogbu ebe niile emegidekwere mkpọta azụ orukwa a na-aba mba ruo nke ị- ị- ị- ịgbawa ihe onyonyo n'ụlọ mbụ tv m wee na-ajụ ndị na-ege m ntị nwoke na nwaanyị wee na-ajụ biko ọ ihe kwesịrị m ka ọ bụ ka ọ bụ ihe ọ ihe kwesịrị ka ọ bụ ọ bụ ihe ekwesịrọ m na-achọ ka a na-atinye ya ọnụ n'ihi na m na-agwa unu taata na m ga-akpọta ndị mmadụ na studio a ka anyị tinye okwu ọnụ maka na ya awụ ọ tọpik ọ ya-abụ e kwuo ndị ọzọ atinye ọnụ maka ndị Igbo sị na uche bụ akpa onye ọbụla bu nke ya eme gịnị agagharị n'ihi nke a m ga-achọ ka gị bụ nwoke na-ege m ntị taata ị nwere ike itinye uche n'ihe a tinye ọnụ n'ime ka ị mara na ihe kwesịrị ime ka na ọ bụghị kwesịrị ime maka na o nwere ịmara ka akụkọ a si bido ọ ọta isi nụ ka anyị si weta ya nye unu onwe ka ọ bụrụ o nwee ihe bugo olu mana nwaanyị na-akpọtakwara m bụ nwa- nwoke na-akpọtakwara anyị na ee mbọsị abụọ tupu emume ahụ eruo na ya wee nyele nwaanyị a nnukwu ego ego a ga-eji wee hazi ihe oriri ego dịka um, ihe ruru o- o- 300 and something thousand ka o nyere ya ka o nwere ike iji wee hazie ihe ndị ọzọ o wee kwusịa na ego ọ na-atụkwa anya abịaghọ ga ego nwere ihe efu o jiziri ego ewu nwaanyị agbaba nwaanyị sị ya ṅụọ oyi ọ na o nwere nye ya ego ndị ma na-asị ya na ego adọkwa na ego dị ya agba mbọ ọkwa emume wee emume ha ọkwa ya bụ onye isi ezinụlọ ekwe nke nwaanyị ajụ nsogbu adị ebe niile m wee na-ajụ unu ihe a ọ ya dị m mkpa ka unu tinye ọnụ unu tinye ọnụ maka na ndị Igbo sị na akpụsigbu otuto ebe gịnị ọmụrụ akọ anyị ya agba mbọ ka a tinye ọnụ tụgharịa uche n'ime ihe a ka anyị mara otu anyị ga-esi ya tinye ọnụ ka ọ na-aga ka nsogbu ọhụrụ na mbụ a ga-agba mbọ kpọta mmadụ na studio a ka a nọrọ ala mmadụ ịbụọ maọbụ ofu a tinye ọnụ n'okwu a ka a mara maka o nwee ndị ọzọ ezinụlọ ndị ọzọ na-agabiga ihe dị iche iche anyị amaghọ ma ndị ụmụ nwoke na-eti nwaanyị ihe ma ndị ụmụ nwoke na-abụ ha nweta ego ejiri ego jee buru enyi nwaanyị agụụ ana-agụ ezinụlọ ya ma ndị ọtụtụ ihe karịrị ihe gbasara ezinụlọ a ga-atinye ọnụ nke a ga-eme m ga-arịọ unu mgbe ọzọ anyị ga-abịa anyị ga-ejisi ike kpọpụta ofu onye ọ ya abụ ọ bịa tinye ọnụ ndị ọkachamara na ihe gbasara alụmdi na nwunye apụta nọrọ ala ya tinye ọnụ kpaa ya akpa ọ gaa maka ndị igbo sị na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri maka mamịrị bụ gịnị a nyụkọta ya ọnụ mee gịnị ọ gbaa ụfụfụ biko gịwa nwoke na-ege m ntị nwaanyị na-ege m ntị o nwee nnọọ ka akụkọ anyị na-akọ si dị gị mma n'obi o nwee ndị ọkọsi dị mma n'obi ị chọrọ ka anyị bịa ka anyị kpakọta ihe a ị ga-akpọ anyị na 081 2280 7671 ma ị kpọọ anyị na 0809 46 46206 ya nọmba ị ga-akpọ ị kpọọ ya anyị na-agba gidigidi ebe ọbụla anyị nọ na-abịa ka anyị nọrọ ala kpakọọ maka ndị Igbo sị na uche bụ akpa ka m si kwuo onye ọbụla bu nke ya agagharị o nwee ihe ị ma m amahọ ma nke m ma ị mahọ mana anyị bịa chịkọta uche ọnụ ọ na-adaba ụmụnne m na-ege m ntị ihe a bụ ihe dị mkpa ihe ụkwado oke mkpa anyị ga-atinye ọnụ ị ya afụ nọmba ka ọ na-agara onwe n'ihe onyonyo ọ na-agara onwe ya ị kpọọ ha ana ị kpọọ ha na nke izizi ahụ kpọ ị kpọọ m i nweta m anyị akpaa otu anyị ga-esi nọkọta ala wee chịkọta ọnụ n'ihe a ka ọ na-adaba wee na-eme gịnị ka ọ na-adaba ị chọkwara inweta anyị na ihe ikuku nke ndị bekee na-akpọ website ị ga-enweta anyị na www.prosiumrtv ebe onye na-agwa unu okwu kwesịrị ekwesịrị ekwume na-abụ maazị uchenna ijem ga-alụ m onye ihe na-adị mma n'obi onye ihe ndị igbo na-echu ụra onye ihe gbasara ndị igbo na ọ ya abụ ọrụ tị- ọ na-atọ ya ụtọ bịa gbakọta n'ọnụ ka anyị wee bulite ihe gbasara ndị igbo elu ka anyị bulite ihe gbasara ndị igbo elu ka ihe ndị igbo niile gịnị na-aga ọfụma n'ihi na ndị igbo bụ gịnị enyi biko onye nụ o mee gịnị ọ kọkwaara ibe ya dịka ọ na-agagharị akụkọ na-agagharị ọ na-adị mma maka na ihe dị mma mere gịnị dị mma marakwanụ eziokwu bụ na mbụ ozi a si na Procium Television Radio na TV afa m bụ maazị Uche Ijegalụ ka ọ dụ mbọsị ọzọ